a kɔni t'a ye réseaux sociaux sanfɛ bilen ne bi ye min ni snap ni facebook tɛ facebook yɛrɛ n t'o kan ka caya nin page in yɛrɛ administratɛrw de b'a la minnu b'a gérer ne tɛ n ti message répond na n ti fɛn publier la souvent temps en temps b'a lajɛ de dire que wura bɛ tɔgɔ de ɲini tɔgɔ ka d'a ye non ne bolo an kan'a juguya fɔ ka se o niveau ma walima k'a fɔ minnu ne ye video minnu ye ka réseaux sociaux kan ko wura ye nin di nin ma est ce que u ma video de kɛ ko an bɛ ka wura ɲini minnu tɛ se ka n ye n'u ye video kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye video ninnu ci n ma peut être mɔgɔ dɔw yelen n ye u ye video minnu kɛ pour que mɔgɔ continue u bɛ ka video ci n ma pour que k'a yir'u la a ye mɔgɔ minnu ka video ci n ma n y'u ye peut être o video yera réseaux sociaux kan mais wura ye joli d'a tigiw ma dɔ bɛ se k'o da dɔ fɔ hali a dira ne ni minnu sigilen ɲɛna mɔgɔ tɛ min b'a da fɔ o ye kelen ye est ce que wura yɛrɛ warijɛ delila ka kɛ wura pɔsi kɔnɔ k'a di mɔgɔ ma fɛnɛ jeli minnu bɛ ne nɔfɛ artiste minnu bɛ ne nɔfɛ a b'u ɲininka ko tali warijɛ delila ka bɔ wura bolo k'a d'u ma wa ni ne bɛ fɛn o fɛn di mɔgɔ ma n bɛ chèque de d'i ma ne tɛ warijɛ di mɔgɔ ma hali ne tɛ n ka nasɔngɔ sara warijɛ la kuma tɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma je pense an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an kana fili fo ka se ka ɲɔgɔn don juguya ko dɔw bɛ yen olu cɛ man ɲi ani mali la bi jamana in na ko wɛrɛ bɛ yen an kan ka min kɛ min tɛ ninnu ye quoi ne bolo jamana bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ ala deli ala ka jamana in basigi ala ka tɔɔrɔ minnu b'an kan a k'olu wuli ala ka bɛɛ ka ɲinifɛn sabati minnu yɛrɛ bolo fɛn min bɛ wura bolo n'u b'a ye n'a b'u ni tɔɔrɔ a yeli la n bɛ yafa ɲini aw fɛnɛ fɛ parce que souvent ça arrive fɛn dɔ bɛ yen a ka d'i ye n'i m'a sɔrɔ n'i y'a ye mɔgɔ wɛrɛ bolo a b'i tɔɔrɔ quoi n b'ala deli n'a y'a sɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu ka yafa n ma n bɛ ala fɛnɛ deli ala ka fɛn d'u ma min yɛrɛ ka ca wura ta ye peut-être n'ala ye fɛn d'u ma n'a ka ca wura ta ye u tɛ dimi wura ta yeli la bilen sinon ne bolo an bɛ tulonkɛ ni yɛlɛ de la réseaux sociaux kan sinon snap ni facebook kɔni nana ɲɔgɔn ɲɛnajɛ de kama sinon ne ma na kɔniya la dɛ an bɛ jeli minnu lamɛn jeliya bɛ mali de la ne bolo jeli bɛ fɛn min fɔ a bɛ tɔgɔ ni jamu de fɔ bon ne m'a dɔn k'a fɔ ko tɔgɔ ni jamu fɔli ye kɛlɛ ye mali la n'o fɛnɛ digilen don a la a b'a fɔ n ye n bɛn'o dabila fɛn o fɛn bɛ maliyɛnw tɔɔrɔ ne t'a fɛ k'o kɛ ne b'a fɛ ka maliyɛnw nisɔndiya maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ka maliyɛn bɛɛ encourager nation du zuzu nana mun kama a nana uniquement pour que k'a yira maliyɛnw de la ko adamaden bɛ se ka kɛ fɛn ye k'a sɔrɔ i ma bɔ ka taga fɛn ɲini nation dususu kɔrɔ y'o de ye ko adamaden i bɛ baara k'i faso la ka fɛn sɔrɔ k'an b'an yɛrɛ kusaya minnu ma an faso la n'an bɛ ka taa kɛ wali jamana kan n'an y'a k'an faso la an bɛ fɛn dɔ sɔrɔ o de la n b'a yira maliyɛnw na n ko ne ye sabara siri nin dugu in kɔnɔ yan ka wotoroni puse banankabugu sugu la ka esansi feere banankabugu karew kɔnɔ ka esansi feere sugu kura la ka moto feere kɛ dibidani na ka moto monte kɛ dabanani na don dɔ la n bɛ moto nɛgɛso kuturu monte n b'a monte bi duuru de n'i ye nɛgɛso duuru monte u n'i ye nɛgɛso naani monte n'i ye kɛmɛ ni bi duuru kɛmɛ fila ni bi duuru sɔrɔ n bɛ dumuni k'a la k'a tɔ bila so kɔnɔ k'o mara mara k'a na dɔɔni dɔɔni fo ka na moto feerew ni fɛnw daminɛ o kɔrɔ c'est pour encourager la jeunesse ko bi an ka baara kɛ o dɔrɔn de b'an nafa mɛ min ye grand pm wa grand m ta ye n t'o jaabi n y'o jaabi to ala bolo a kɛra ala min ɲɛna o ala in tɛ sunɔgɔ ni n ɲɛn'a ma ala de kama a kɛra ala de ɲɛna ni n y'a kɛ tɔgɔ de kama a kɛra ala in de ɲɛna ala in b'o kiti tigɛ n ma aritisi kɔni sɔn parce que don min na n b'a sɔn ne tun t'a dɔn aritisi don n b'a sɔn don min na fɛnɛ n t'a dɔn tɔgɔtigi don ne kɔni y'a ye n ye denmisɛnnin dɔ de ye a don ne y'a kɛ banabaatɔ de ye bɔn i bɛ se ka hinɛ na cogo min na hinɛ na n'o cogo la mɛ k'a fɔ n ye wari d'a tɛgɛ ma ne ma wari d'a tɛgɛ ma a yɛrɛ b'a dɔn ko ne ma wari d'a tɛgɛ ma parce que ne bolo nin denmisɛnnin fitinin i tɛ se ka wari miliyɔn kelen di nin ma dɔ bɛ se k'a minɛ na wa a bɛ se ka taa don ko dɔ la ko min tɛ ko ɲɛnama ye ne y'a di mɔgɔ de ma mɔgɔ min bɛ se ka wari in kɛ k'a nafa n ko n'u mago bɛ fɛn min u ka pase n'o tigi ye u mago bɛ fɛn o fɛn na u ka pase n'o tigi ye o tigi b'a san ka d'u ma ne wura ma moto san ka di grand m ma miliyɔn kelen min dira k'a k'a kɛ ka grand m nafa moto sɔngɔ bɔr'o de la grand m de wari bɛ min bolo n'o ye p 12 ye k'a b'a fɛ a ka moto san ka d'a ma a taara san ka d'a ma balo minnu sanna ka taga so kɔnɔ grand m de y'a fɔ ko k'a san ka taa d'a ma nasɔngɔ min dira grand m fɛ grand m de y'a fɔ ko k'a san ka taa d'a ma mɛ maliyɛnw bɛ mun fɔ wura i kana kuma i ka nin ko in to yen i kana kuma i kana kuma nɔ n bɛ kuma ni kanubaga kelen b'i la o b'a fɛ k'a ɲɛ dɔn ni kanu i jugulamɔgɔ b'a fɛ k'a juguman f'i ma cogo min na i ɲin dɔ fana b'a fɛ ka fɛn dɔ dɔn a ko la pour que k'a ni lafiya n bɛ ka kuma o dɔrɔn de kama sinon n tɛ ka n yɛrɛ justifier min ka jugu cɛ ye baara kɛ wura bolo a ka juru b'a la a m'a sara wura b'a yɛrɛ faga walima wura ye wali wari suɲɛ wali miliyɔn kelen ɲagami a b'a yɛrɛ faga mais wura ka miliyɔn kelen a k'a b'a di karisa ma a m'a di ee wura ta de bɛ kɛ tɔɔrɔ ye sinon mali la yɔrɔ bɛɛ tɛ timɛ dɛ mais ne ta in timɛna parce que ala b'a dɔn a kira b'a dɔn n y'a di n y'a di ala y'a seere ye mais lahara an bɛɛ bɛ jɔ ala ɲɛ kɔrɔ ni wari dira gayɛrɛ ɲɛ ma don min na ni bi kɛ ni ne n'a ɲɛ kɛra naani ye a yɛrɛ ye hɔrɔnya a bɛ se ka bɔ k'o fɔ